Tá Seachtain na Gaeilge go fóill ag tarlú, it never stops! Cén fáth a bhfuil muid go fóill ag ceiliúradh an teanga? Millteanas maith as an ábhar faoi Sheachtain na Gaeilge. Táim anseo mar is gnách le mo chomhghleacaithe, le mo chairde ar dtús báire, táim anseo le hÁine Mhaoir. Áine, goidé mar atá tú? Yeah, just tinn de Sheachtain na Gaeilge now, to be honest. That, that silly old thing seo fós ar siúl.
Seacht lá dhéag, like, do you know, come on lads. I mean, go leor anois, you know, tá mo sháith agam de Sheachtain na Gaeilge. No, tá mé magadh, tá mé magadh. Is breá linn SnaG, is breá linn é. Is breá linn, tá muid, listen, ní bhíonn muidinne ag insint bréag do aon duine ar bith eile, agus I cannot feel bad about being ag insint bréag do aon duine, tá mé anseo mar is gnách le James Ó Flatharta, James, goidé mar atá tú? Go maith. Ní insíonn mise bréag do aon duine riamh. Tá mise breá sásta go raibh Seachtain na Gaeilge ann linn. Tá mé chomh happy, tá mé chomh sláintiúil an tseachtain seo. Just ar mhuin na muice, ar barr na, like, ar bharr na cruinne, ar, caithfidh mé a rá go raibh mé just ag feeláil chomh maith, chomh sásta ionam féin. Agus sin do aon duine atá ag éisteacht a bhfuil ag iarraidh. A bheith ag rá go bhfuil mise beagáinín breoite tá a fhios agat, tá brón orm, ach an tseachtain seo chuaigh mise ag an sauna, chuaigh mé ag ice baths, chuaigh mé ag ithe veg, is bhí mé like, man, I'm back baby, I'm fucking back. An t-aon rud atá mé ag iarraidh a dhéanamh, an t-aon rud atá mé ag iarraidh a dhéanamh ná má tá mé ag dul Rud amháin a dhéanamh, má tá muid ag dul chun cinn leis an podchraoladh seo sa todhchaí. Hugh, má bhféadfadh tusa just labhairt isteach sa mic beagáinín beag eile. Oh sorry, yeah.
Tá bíonn tú ar cinneadh bíonn sé taobh de aghaidh.
Cogarnaí. Bhí mé cogarnaí. Agus sin má tá muid in ann sin a dhéanamh, tá mise breá sásta coinneáil. Thank you. What a- what a sin Agus tá a fhios agat James, má tá tusa ábalta just b'fhéidir cúpla uh, Craobh na hÉireann eile a bhaint, you know, sa céad cúpla mí eile, ionas go bhfuil, you know, ábhar maith againn le labhairt faoi achan seachtain. Like, sin Ah, rud ínta. No, ga, ga mar cí dalí tá mé ag goil um, ag goil ag tosaí ag goil suas go K2 ceapaim. Ah, Ah. níl mise ach ag magadh, níl mise ach ag spochadh. Níl mise ach ag spochadh.

em nuair a bhí siad ag imirt in éadan an Fhrainc eh do you know cén áit a raibh mise nuair a bhí nuair a bhí an cluiche sin ar siúl bhí mise áit éigin áit nach mbím de ghnáth eh bhí mé ar mo tolg ag imirt playstation agus rinne mé glan dearmad ar an cluiche agus ansin fuair mé text ó mo chara being like oh well this is the town agus mé like cén fáth a mbeinn sa ta- oh yeah sorry yeah sin that would have been actually a bit of crack em but bhí sibhse amuigh le haghaidh nach raibh? Bhuel, ní raibh muid amuigh fá choinne an cluiche, rinne muid an rud is fásta suas riamh agus d'amharc muid air sa bhaile i mo theach. Bhí slua beag deas againn agus chaith muid an lá ansin. Yeah, cosúil leatsa, ní raibh mise really ag amharc ar an cluiche mar bhí just an oiread sin lads thart orm ag béicíl Ah! Ná! Bheh! Ah! Now! So, ní raibh mé actually fiú ábalta an cluiche a chloisteáil nó a fheiceáil mar go raibh achan duine ar imeall, imeall an tolg os mo chomhair but. Bhí lá iontach deas againn agus bhí sé deas James a fheiceáil.
Ah, iontach cute. Agus bhí sin aithris almost foirfe de lads ag amharc ar aon spórt. I know. Sea, tá, I've it perfected anois, tá an oiread sin de cloiste agam. Yeah, ach caithfidh mé a rá, níl mé ag gabháil ag cluiche Éireann arís ag do theach ever again. Chaill muid chomh dona sin that I can't go back agus ní mbeinn, if I go back she's gonna caill arís so I just can't. Tá tú ag cur an locht ar gur amharc tú ar an mbeatha. No ach tá, it's like, you know, ní, ní, ní raibh muid mé againn ag do theach, but like that. Yeah. Piseoga, piseoga. Just caithfidh muid gabháil ar ais. Actually b'fhéidir go, má théann muid ag ag do theach le cluiche a bheas éasca go maith le ceann de na tíortha atá ag úsáid níos lú i ndomhan an rugbaí. Agus sin má bhuann muid é sin, beidh mé in ann trust a fháil ar ais i do theach agus sa gcóras sin arís agus ansin b'fhéidir go mbeadh muid in ann a dhéanamh. B'fhéidir go just in áit in aghaidh France sa mbaile. Oibreoidh mé ar sin duit.

Tá ní chuireann sé an oiread sin as dom, ach ansin nuair a thosaigh muid go háirithe anuraidh nuair a thosaigh muid ag gnóthachtáil sa gcraobh, bhí orm chuile rud a dhéanamh beagnach mar a chéile agus dá tharlódh rud eicínt eile yeah. So ceann, an ceann is mó atá agam, agus is dóigh go bhfuil sé agam le taobh amuigh de peil freisin ná caithfidh mé chuile rud, So má tá mé ag cur orm na boxers nó na shorts nó Yeah. stocaí nó miotoga, caithfidh mo chorp ar taobh láimhe deise dul isteach ann ar dtús. So caithfidh right foot in ar dtús sa boxers, right foot in ar dtús. As in not like only, níl siad ach all on the right. It's like boxers fully on ach tá an Yeah. right foot ag gabháil isteach ar dtús. Shorts fully on ach right foot isteach ar dtús. Stocaí, right stoca orm ar dtús. Miotógaí, tá miotógaí actually ordered so cuirim orm an miotóg seo and then an miotóg seo and then I tie this miotóg and then I tie this miotóg so like is é really um má tá mé ag gabháil ag caitheamh aon tape as in like má tá mé ag coveráil mo whoop nó má tá like Rud eicínt similar orm, caithfidh sé a bheith either dubh nó bán, ní maith liom aon dath eile.
Jeez! Tá sin sort craiceáilte!
Yeah, tá an, tá, tá an brand céanna miotógaí agam ar feadh an tséasúir ar fad, ach bhí mé ag fáil péire miotógaí nua roimh chuile chluiche. Very nice. Tá sin ceann eile agam. Agus yeah, bearradh gruaige roimh chuid is mó de na cluichí freisin. Like cúpla lá. Bhuel, déanann tusa sin roimh imeacht ar bith. Bhí mé chun sin a rá fosta. Roimh imeacht ar bith, yeah, but um, yeah, just rudaí beaga. I think go raibh na medals beannaithe freisin go háirithe i mo, i mo mhála agus chomh maith leis sin, fuair mé banda, bhí mé istigh i gceann de na siopaí spóirt is fuair, cheannaigh mé banda LGBTQ plus. lá amháin.
Agus chuir mé orm é, it's just rainbow band bhí ann. Níl a fhios a'm, was it the rainbow weekend? Más ea do chuir siad the laces on níl mé cinnte ach chaith mé an banda agus d'imir mé go maith agus choinnigh mé clean sheet sa craobh. And then chuaigh mé abhaile agus bhris an banda so bhí mé like oh that's oh fuck Ní comhartha rómhaith é sin. So an rud a dhéanaim anois ná bíonn an gum shield agus an banda sin i mo stoca ar an left.

Bhí sé dubh le with a dark grey strap timpeall air agus that was the pair like ní chaith mé iad in reg everyday life chor ar bith like bhí siad sin ann ghlan mé tar éis chuile cluiche and then chuir mé isteach sa cófra iad so go mbeadh siad sin a'm again um, le an chéad cluiche eile so it was just the boxer sin Cé, is fuair mé cinn deasa dearg actually anois uh, so I might try them for this season so they might be the lucky ones anois you know so You know, uasghrádú suas go intermediate, so I might, you know, might change that. But yeah, at least, like, tá mo brain cineál weird mar sin, like, bíonn, um, bíonn mé just is maith liom routine beag agam, roimh ré Mhm. dul amach. Is nuair nuair bhíonn rudaí beannaithe agat, bhfuil tú ag rá, like, go dtéann tú chuig an sagart. an gCeathrú Rua agus iarrann tú air rudaí beannú duit nó iad a bheannú sa mbaile le uisce beannaithe. No, it's just like rudaí a chaitheanns mo mhuintir a'm, you know, it's like medals a bhí sa teach nuair a cinn sé like. As in, ag dul isteach go faoistin being like, yeah, no, no, no. A Athair. Mo chuid siúr, beannaigh iad a athair. No like ach bheadh bheadh mé cineál you know I think go mbeadh mé cineál spioradálta ar chaoi áirithe ní bheadh mé go like ní bheadh cruinniú a'm le like sagart nó ní ghabhfainn ag an Aifreann or anything like that Mm. ach like b'fhéidir go ndéarfainn like paidir bheag i mo chloigeann féin ag rá go bhfaighim like just if bheadh mise sásta if I can play to my best abilities like sin an t-aon rud a bheadh bhíonns mise ag iarraidh a dhéanamh 'cause if I play well is má chailleann muid I can live with that ach má chailleann muid is if I play poorly then tá a fhios a'm gur ormsa atá roinnt mhaith den locht so eh no I think bheadh mé cineál spiritual mar shin like ach sin eh No, na rudaí beannaithe is literally like, with a few sa gcarr, like, it's just rudaí a chaithfeas mo mhuintir ann, which is like, cuir sin isteach i do bheag anois, nó cuir sin isteach sa gcarr anois so nach gcaillfidh tú é agus rudaí, agus bhí mé like, céard é féin? Apple chip? Tá mé in ann a tá mé in ann é searcháil agus rudaí má chaillimid, like, níl a fhios agam. An AirTag atá ort.
Bainim úsáid as sin ó m'aintín mar oíche mhaith, like píosa créafóige a théann isteach in envelope agus cuireann siad isteach i mo charr é, stopfaidh sin thú ó timpiste cairr a bheith agat. Caithfidh, is it's, tarlaíonn sin in achan clann in Éirinn sílim. Yeah. Mm. The, the Padre Pio air freshener goes hard in, uh, in achan carr timpeall na tíre, like. Agus na Padre Pio medals, tá, is actually sin cinn atá sa mhála. An bhfuil aon phiseoga agatsa faoi dada? Níl, níl agamsa, like literally, I suppose ní, ní dhéanaim aon rud iomaíoch, so like níl aon rud go gcaithfidh mé a bheith like go gcaithfidh mé pisreoga a fháil do whatever you know like go gcaithfidh, you know even like fiú like ar, in like mo saol pearsanta, I don't know tá mise like really neamhspioradálta like neamh like like ní really creidim in aon rud so tá mé I'm just vibing an t-am ar fad like literally in in in achan gné de mo shaol tá mé just ag vibeáil thart agus níl aon rud go ndéanfainn má like dar you know dar chuaigh mé ag rud éigin whatever agus go raibh mé ag caitheamh like brístí áirithe whatever or like léine áirithe agus gur you know gur chaill an fhoireann whatever mar shampla fucking na Bohs whatever like eh like ní fheicim iad ag ag bua ró-mhinic as in ever to be honest. Hugh, dúirt tusa liomsa go gcaitheann tú an péire stocaí gorma seo

mar sin whatever like to be honest like tá mé just tá mé just thar a bheith chill in achan gné de mo shaol umm which is nice. Ná bí ag croitheadh do chinn orm eh! Tá mé ag croitheadh mo chloigeann mar ní thig liom bheith níos difriúla ó sin. Sílim gur mé mo shaol gur gur pisreog mo shaol iomlán. Yeah, as in like déanann tú gach rud a dhéanamh. An rud céanna a dhéanamh achan uile lá nó bím buartha nach mbeidh an lá go maith. I know, undiagnosed OCD. Listen, you're my era. Like tá OCD ag mo dheartháir. So tá seans maith go bhfuil ná tá mise ábalta i mo thuairimse bainistíocht maith a dhéanamh air but. Conceal, don't feel, don't let them know. Nuair tá do shaol iomlán ina phisreog.
Tabhair sampla, a Chaitlín. Just fiú like an dóigh nuair a dhúisím ar maidin déanaim achan rud in ord. Like fiú ó thaobh mé fhéin a ullmhú don lá bíonn céimeanna a ghlacaim in ord leis sin a dhéanamh so ní thig liom iad a fhágáil uair a chloig or iad a dhéanamh ar bhealach eile or iad a dhéanamh muna bhfuil siad in ord. Yeah! Ach tá an oiread sin cleachtaidh agam air anois, nuair a chuir sibh an ceist ar dtús, shíl mé, ah, níl rud ar bith agamsa, tá mise go breá, but ní fiú piseoga iad, it's just céimeanna le cinntiú go bhfuil saol suaimhneach agam. Cheapfá go raibh mise go dona. At least ní bhím á dhéanamh ach uair chuile coicís mar sin bhí céimeanna ann. Agus níl mé ag iarraidh cineál piseoga a ghlaoch ar

Cosúil really, tá tá mise ag obair ar áit a bhfuil séipéal ann, so an rud a bhí a'msa ansin ná chuile lá deiridh den tseachtain a bheadh mé ag obair, chuaigh isteach ann dá mbeadh cluiche a'm ar an deireadh seachtaine. So that's kind of place. T- an t-aon rud a bhíonns mise ag iarraidh a dhéanamh ná le piseogaí agus le b'fhéidir paidir a rá nó cineál beagán meditation nó rud éicint roimh chluichí. It's just mo intinn i a shásamh agus a dhéanamh níos suaimhneach. Bheadh, you know, shock, bet go bheirt agaibhse agus definitely is dóigh do na héisteoirí daoine atá ag éisteacht ná is overthinker mé and yeah, shock news don bheirt agaibhse. Oh my God! Ach sin é, just caithfidh mise mo intinn a choinneáil

Ní dhéarfainn sin, it's just like nuair a tarlaíonn rud éigin whatever or like má dúirt duine rud éigin whatever Yeah. like like cuid is mó den am I'm just tá mé just like yep like sin go hiomlán ceart leor or whatever Mm. or like nuair a bíonn like fadhbannaí whatever like uh, ag like cairde agam agus déarfaidh siad rud éigin like you know like bhfuil sin nó like ceart go leor like you know like dúirt si seo whatever and I was like b'in so much cuid is mó den am bhí mé like

Tá mise théis mo sheomra a decoratáil beagán. So, eh, anseo feiceann muid, eh, na boinn. Bí cúramach anois goidé a thaispeánann tú dúinn. Á, an sin an triúr againne? Yeah, yeah, agus cúpla ceann de medals nua. Tá trí cinn de medals nua ann agus dhá sean medal. Tá bonn Uile-Éireann ansin but it's a losing one ó cúpla bliain ó shin. Ní bhfuair mé an ceann Romans fós agus sin iad seo. Up Gaillimh, Up Conamara agus Up an Cheathrú Rua.
Oh my god. So sin. Tuairisc ar do bhaile. Tuairisc ar do bhaile.
Yeah, yeah. Look, Brando, bhí comórtas cosa go scoil I was ar an seastán agus bhí ar an chorruair isteach siad agus bhí is sin an poster a bhí muid ar fad a sighneáil so like tá siad literally ar fad tar éis na posters a mhilleadh le ainmneacha muide scríofa ar cúl like you know bhí siad chas mé le like ceann de aithreacha na páistí freisin agus bhí siad like ag rá cé sa frig a bhí tusa féin ag scríobh do ainm ar na posters seo you know like

is cuma linn go bhfuil sibh istigh anseo. No, no, no, bhí like jerseys ar gach duine acu agus bhí fhios ag gach duine ár ainmeacha. Tá pictiúirí de James ar na ballaí chomh maith ón gcluiche, like tá, oh tá fhios ag gach aon pháiste sa scoil sin faoin fhoireann, tá siad like ina thacadóirí móra. Yeah, is I think go maith just go go mbeadh siad ag breathnú orainn cúpla bliain ó shoin, it's like. muid ag cailleadh formhór cluichí, is bheadh siad ag breathnú suas, is basically like ag rá what on earth is the point of a game sin a imirt, má tá muid ar fad just ag goil ag fáil absolutely ludoed chaon game. Ach like, it sin like, was that chonaic siad the pathway go like, tá. tá tú just ag imirt go do áit agus tá seans ann má dhéanann tú extremely maith go bhfuil tú ag goil a bheith ag imirt ar fud fad na tíre ag goil ag páirceanna I mean foirne idirchontae ag imirt agus rudaí and then chomh maith leis sin like, má bhreathnaíonn siad siar air, like, tá sé very speisialta dhóibhsean, you know, is dóigh go b'in an chéad uair bhí go leor acu ag Páirc an Chrócaigh agus sin, má bhreathnaíonn siad suas agus nuair a chuimhnigh mise air, oh jeez, like, I'd say go bhfuil bond mental idir an thirty seven lads sin anois, mar gheall d'imir siad peil le chéile le haghaidh trí mhí dhéag. agus chuaigh siad go Páirc an Chrócaigh so like tá like bhí bheadh mise breathnú suas is chonaic mise like the 1996 gang that is a special bond bíonn siad sin fós amuigh le chéile i gcónaí having the craic they're best friends for life is sin rud céanna a bhéas againne in this year like winning creates culture so what's that tá súil agam go mbreathnaigh siad sin aníos um like ag breathnú ar sin ach like not even that ach like bhfuil siad in ann a bheith ag imirt don Cheathrú is chomh maith leis sin it's just a bit of

sides of a man, agus sin ag a back, má tá tú mar Caelan Doris, tá tú den rud céanna, tá tú chomh cionn is John, but obviously all, they all get down and dirty ach like it's not like sa scrum it's very very physical like. No, but particularly down and dirty. Bhuel ní, bhuel ní, aye aye, keep your mind out of the gutter. Céard anois a marathon beag Good. No, bhí mé déanú mini mar Dú mar mini marathon as if like ru déanú like you know like bhí trí kilometer yeah no no no no bhí má hain for my text like an má ar an aine bíon like eh, ó cin the lads ar cur hastra ru a gaiir a ceall um Mickey 17 tá go an scan nuair bang June Hall le Robert Pattinson um, agus Chonaic mé céard a bhí ar siúl insa cinema agus bhí scannán eile ann darb ainm Mulholland Drive atá déanta ag David Lynch nach raibh feicthe agam go fóill agus dúirt mé le your man bhuel ar b'fhearr leat Mulholland Drive a fheiceáil cause níl siad basically níl siad ag taispeáint iad b'fhéidir like uair amháin mar gheall bhí sé mar páirt dá like an like séasúr seo ag ceiliúradh your man mar go bhfuair sé bás agus and then chuir an lad eile sa group-chat isteach céard faoi má amharcaimid ar an beirt acu ina dhiaidh a chéile and I was like, do you know what, son of a bitch I'm in. So chuaigh muid isteach ag an cinema ag leath i ndiaidh a cúig agus d'fhág muid an cinema ag, sílim, thart fán haon déag, I think, san oíche. But, eh, James, eh James! Ná mbeadh withered, like. So bhí sás idir an dá scannán. So bhí an chéad scannán ann, thosaigh sé leath i ndiaidh a 5, chríochnaigh sé thart faoi ceathrú chun a hocht. D'fhág muid, fuair muid burrito agus ansin chuaigh muid ar ais isteach ansin do naoi a chlog agus thosaigh sé thart faoi ceathrú i ndiaidh a naoi. So Agus céard faoi like na snacks nuair atá tú istigh ansin mar, mar, mar deir tú is marathon atá anseo so an nglacann sibh go réidh é ó thaobh you know mol mór popcorn a ithe nó mol mór fizzy drinks a bheith agaibh an mbíonn ort sort of bheith tactical leis an méid a bhíonn agaibh?
Bímse, ní bhíonn na lads eile, eh or braitheann sé ar, braitheann sé ar na lads. Ní, níl 'fhios a'm.
I think go mbeadh mo chorp like chomh damaged dá mbeadh mé sin sa cinema ar feadh cúig uair go leith. Bheadh Bí- mé bheadh mé i bpian, like i bpian I'd say bheadh mé. Unless literally ar páirc peile getting like battered about the place. Agus ag ól fiche pionta sa phub ina dhiaidh. Tá Yeah. tú tá tú joints ag move you know tá tú á mbogadh thart like like bímse like I made this movie tá pian ormsa anois dá mbeadh mé i mo shuí socair ar feadh chomh fada leis sin an uair a seasanns rudaí suas whereas if I'm out and about like d'fhéadfainn bheith ar an páirc like trí ceithre uair a chloig agus bheadh mé fíor absolutely tall agus sin d'fhéadfainn goil sa bpub ach sa bpub tá tú ag siúl thart freisin is rudaí agus tá rudaí ag tarlú ach like yeah sa cinema cuimhin liom Oppenheimer agus bhí bhí mé actually like Bhí sé rófhada. Bhí pian orm ansin, like, bhí mé ag rá, go bhfuil muid in ann é seo a pauseáil, go bhfuil mé in ann siúl thart ar feadh, like, chúig nóiméad and then we can resume. But yeah, bhí sé sin, I'd say an forty five minutes deireanach de Oppenheimer, bhí mé like, ok, yeah, tá, this knee is, is aching. Agus tá brón orm anois go gceapfadh daoine go bhfuil mé like seventy three ach eh.
Aontaímse leat because fiú domsa mhothainn bheadh mo shúile nimhneach i ndiaidh an chéad cheann because bíonn sé chomh geal is bheadh mo chluasa nimhneach mar bíonn sé chomh glórach na laethanta seo leis like an surround sound sin. Agus just in go ginearálta mothaím sort shriveled up i ndiaidh scannán amháin mar tá tú, like, i ndiaidh an popcorn uilig sin a ithe agus níl tú in ann uisce a bheith agat and bíonn tú just tuirseach, bíonn tú réidh le dhul abhaile agus dul a luí i ndiaidh ceann amháin. No, bímse actually really impressed nuair a dhéananns tú like those full day ag cinema, bhí muid like ag rá, is sin like, ba cheart duit é sin a dhéanamh like mar challenge le duine eicínt like to, to get them to try and see cé chaoi a mbeadh duine eicínt like Áine in ann mise nó Áine like how we could survive that day nó Mhm. rud eicínt. So an cinema a bhí tú ag goil, cén cinema a bhí ann?
Lighthouse. So in Smith. Agus cén chaoi na suíocháin sin, can they recline or No. is it just a regular, oh, okay. just just regular old seat, yeah. No, bhí se Mm. like see

like bhí sé like na trí uair déag is gaiste de mo shaol because you're literally just istigh sa cinema ag you know tá tú istigh sa domhan sin like níl tú ag smaointiú ar aon rud eile you know like airplane mode ar an bhfón so like no notification like literally lost to the outside world ar feadh an lae amháin sin. Sea, sílim go ligeann tusa do d'intinn a bheith caillte sna scannáin sin, like, tá tú ábalta switching off a dhéanamh, níl achan duine ábalta sin a dhéanamh, bímse fós like, hmm, tá mo chroí ag preabadh go tapaidh, achan rud a mhothú agus a chloisteáil, mothaím go bhfuil na senses chomh heightened istigh sa scannán seo. Ní teagann sé leat fós, Mac, tá rá.
Yeah! Ní bheinn ábalta an switching off sin a dhéanamh i gcoinne trí uair déag, bheinn ag smaoineamh, oh, ar pháirceáil mé mo charr san áit cheart? Oh,

Bhuel, Mickey 17 bhí sé maith. Bhí sé go maith, cos ní raibh muid cinnte céard a bhí muid ag dul a fheiceáil. Mickey 17 tá sé maith, like tá sé grand, like like déanann sé an job agus like tá páirt páirteanna dó atá iontach greannmhar, ehm níl sé like chomh maith le Parasite but like ní bheadh aon rud chomh maith le Parasite so it like it was never gonna be like the you know. the like life changing, you know, Oscar winning like scannán a bhí ansin like what i gcúig bliain ó shin anois ehm and then Mulholland Drive is just unbelievable tá just like dochreidte as in like ehm like tá an app sin Letterboxd ann or whatever agus thug mé score four ar fad agus I was like I actually can't even think of aon rud mícheart leis an scannán. Anois tá sé oh tá áit like I don't know an mbeidh dúil ag éinne ann I don't know an mbeidh dúil agaibhse ann ehm is go háirithe, I don't know cén chuma a mbeadh ar nuair atá sé like muna raibh tú ag amharc air sa cinema, like tá páirteannaí ann atá em like bíonn siad ag caint faoi like fuaim agus rudaí mar sin nó whatever agus like úsáideann na leaids like orchestra agus like you know like oh they're like ar an taobh seo don don stage whatever agus tagann an fuaim ón taobh sin don cinema agus like ar an taobh seo don like don stage whatever agus tagann sé I don't know an oibreodh sin

films like mar sin so like nuair a tháinig na soilse suas he was like céard a bhfuil mé i ndiaidh a fheiceáil? He was literally just like what am I mhothaigh mé ar nós genius though cos ní raibh an scann no honest to god cos níor níor tháinig an scann roimhe agus bhí sé i ndiaidh é a fheiceáil cheana, feicthe ag mo chara like like faoi thrí or whatever agus dúirt sé yeah tá mé ag iarraidh go fóill rudaí a figure out amach agus like you know cén dóigh you know cén ciall a bhí leis an radharc seo agus blah blah blah agus dúirt mise well cheapaimse seo agus thug mé like teoiric dó And then tháinig mé abhaile agus thoisigh mé ag amharc air. Tá a fhios agat nuair a amharcann tú ar scannán and then amharcann tú suas like, you know, something explained or like, you know, like ending explained or whatever. Bhí mé ag amharc ar cheann de na físeanna sin agus eh dúirt your man go díreach an rud ceannann céanna liom so dúirt mise le mo chara like sular and I was like, I am cinema literate tá mé Ross, Ross i Friends, Unagi. Unagi.
Sílim go raibh taithí an-difriúil againn ag an phictiúrlann an tseachtain seo. Chuaigh mise le Bridget Jones' a fheiceáil, an Mad About the Boy. As an, wait, bhfuil Bridget Jones' feicthe agaibh? Tá an chéad dá cheann feicthe agam agus sin mar gheall go bhfuil mé ina chónaí le trí mná and I was essentially. But is classics iad, tá siad iontach greannmhar. Is classics iad agus bhí siad iontach greannmhar but ní bheadh siad feicthe agam muna raibh basically troid sa teach being like cén fáth nach bhfuil sé seo feicthe go fóill, caithfidh tú amharc ar seo anois. Bhain mé an-sult as an chéad cheann, ní raibh mé crazy faoin darna ceann agus an níl an tríú ceann feicthe agam go fóill so. Bhuel gur deirim i gcónaí é sin gurb é Hugh Grant an carachtar is fearr so muna bhfuil seisean chomh lárnach níl sé chomh greannmhar. So an tríú ceann déarfainn an ceann is measa díreach mar gheall ar nach raibh seisean ann chor ar bith ach bhí sé ar ais don cheann deireanach so. But rinne siad, ghearr siad Colin Firth amach, mharaigh siad é. Just killed him off. So. Nár, but nár mharaigh siad Hugh Grant fosta. Yeah, ach just tharlaigh sé gur aimsigh siad ag deireadh an scannáin é, ní raibh sé actually marbh. No. Which is, you know, réalaíoch go leor don charachtar. Ach um, ba é seo an ceann deireanach. So, bhí go leor like, nostalgia ann, bhí go leor go leor de brónach i gcomparáid leis na cinn eile a bhíonn just greannmhar an bealach uilig tríd. Bhí go leor like bhí daoine caoineadh like leis an. Sin rud a dúirt daoine liom go raibh siad like tháinig siad scannán bhí siad like yeah bhí sé class bhí mé caoineadh an t-am ar fad and I was like seo scannán grinn I was like what are you talking about Bhí an humour fós istigh ann. Yeah. Well dóigh is fearr ach bhí an oiread sin brónach because bhí sí ag déileáil le bás Yeah. fear céile s'aici so bhí muidne like brónach ag amharc ar sin and then thug siad ar ais na carachtair uilig ag an deireadh as you do Yeah. and just it was more gur go ndearn siad sort thug siad sort conclusion deas don rud uilig agus go raibh siad ag iarraidh na doirse a dhruid but ní raibh sé like níor mhothaigh mé gur full on comedy a bhí ann i gcomparáid leis na cinn eile.

Maggie obair bhaile a thabhairt duit, James, le dul ag amharc air, is teacht ar ais agus a rá liom an dtaitníonn siad leat. Níl fhios agam ar bith nach síleann go bhfuil na scannáin greannmhar, tá siad an-mhaith. Oh look like bhreathnóinn orthu le duine eicínt ach níl fhios agam cé Níl fhios a'm dá shiúlfadh aon duine isteach sa sitting room nó sa seomra agus má tá mise liom féin ag breathnú ar Bridget Jones, céard sa frig a cheapfadh siad go, you know? A man of taste.
Yeah. Nó siod é m'obair bhaile.
Thug, an aon seó a ba mhaith liomsa choíche a dhéanamh. Thug sé seo cúnamh domsa sa todhchaí a bheith níos in touch le mo chuid emotions agus a bheith in ann bualadh le duine eicínt agus yeah. An dúirt tusa emotions ansin? Emotions, yes. Tá mé i mBaile Átha Cliath, Ró-mhinic.

What do you, I was like one second, I was like surely the most Dublin South thing to do would be le bheith ag an ruggers. Dúirt mo mham nach bhfuil blas Dhún na nGall agat nuair labhrann tú i mBéarla. Chuala sí ar an gclárú raidió thú agus bhí mise like ah no tá and that day she was right I was like jeez b'fhéidir go bhfuil sé mellowed giota beag actually.
Oh mo dhia. Ó mo Dhia! Dúirt mé, d'inis mé daoibh faoi nuair a bhí mé ag cóisir mo chol ceathrair. Ar inis mé an scéal seo daoibh? Like just le déanaí. Like, like cúpla seachtain ó shin. Bhí mé ag cóisir breithlá mo chol ceathrair agus tá sé ag pósadh bean as Swords, like as Baile, so as Baile Átha Cliath thuaidh. Agus dúirt, bhuail mé le,

Then like cúig bhomaite ina dhiaidh sin bhuail mé le cairde de mo chol ceathrair as Clochán Liath agus dúirt ceann acu, Ó, bhí sé, bhí sé like, chuala mé tú ar an raidió ce, or chuala mé lá, dúirt sé, raibh tusa ar an raidió agus dúirt mé, yeah, tá, agus dúirt sé, jeez, cos bhí mé ag éisteacht leat agus, you know, shíl mé gur tusa a bhí ann but ní raibh Donegal twang ar bith agat ar a bhí. Tá na daoine as Baile Átha Cliath, ceapann siad go raibh mé ag rá Dún na nGall, agus na daoine as Dún na nGall, ceapann siad go raibh mé ag rá Baile Átha Cliath. So. Hey, sin do, sin do am a luaigh an Athlone Live Radio Ah, liom seo mná. wasters! I know mar cam an caite tá mo chuid Rann na Feirste agam anois. What? Yeah. Deich mbliain? B'fhéidir gur cheart duit bogadh abhaile. Beidh orm reprogramming a dhéanamh, nó rudaí mar sin. Hugh Carr.

Mar Hugh Carr ar Twitter, Hugh Carr ar Instagram agus just grá Hugh Carr ar TikTok. Rud a plugáil, tá GaelGÁIRÍ ar ais arís amárach. Má tá tú ag éisteacht le seo inniu ar an Máirt, beidh GaelGÁIRÍ ar siúl sa Craic Den agus tá an aoi speisialta Colm O'Regan istigh linn ó Irish Mammies agus rud mar sin, so beidh craic den scoth againn agus is féidir leat do cúpla focal a úsáid. Ná bí ag éisteacht le Cúpla Focal because má thosaíonn tú a labhairt ag an gig, beidh muid ag magadh fút. Seachtain na Gaeilge sona daoibh. Arís. Súil agam go dtagann Daithí Ó Sé síos an simléar daoibh. Now that's a dream. Agus agus fágann sé foclóirí beag faoi do, you know, faoi do chrann, faoi do chrann Gaelach. Sin é. Agus sin é don eagrán seo den Seansálaí. Beidh muid ar ais an tseachtain seo chugainn le heagrán úr ach go dtí sin bainigí sult as an tseachtain. Slán! Slán!